ọ wụrụ na ị na-arụ na care home or ị na-arụ na hospital ị hụ night shift a ị hụ night shift a ọ ga-adọpụta a lot of people night shift a gbasaala a lot of marriage nwaanyị mmadụ a na-apịa ya n'ime moto na car park a na-apịa ya na empty bed nọ na ward lee m agwa gị n'ihu patient ụmụ ọ dis patient na- na-adịcha dementia o ha ama ihe a na-eme especially ndị nwechara adịcha old I- two people asị ha I- I make appoint as care na-elegide ndị a ha tụọ screen a na-ehichacha ya ike nọkwa ebe ha na-ezuzu unu ga-adị careful ụmụ nwoke unu ga-adị careful ihe m ji ekwuga ihe a because I work and I see what is happening and these are mothers kpọcha four kids five kids ụmụ ha etochaala ha na-eme ihe a ọ wụdị nwa 17 years cannot be this stupid and loose at your workplace eweliwe eh, n'ime moto moto

nweghị ihe ị ga-agba m titi taa nwedị ihe ị ga-efufute taa that will make me flinch because onye mụ na ya bi handles me well I'm telling you that is how content I am satisfied because ọ bụrụ na mgbe ahụ mụ na-edeti ya ọ dịnye m ọfụma akara m ịlụ ya that was my number one criteria before m elewa other things because achọghị m ịnọ na di ụkwụ anọrọ m n'ama I cannot but most ụmụ nwaanyị they look for other things especially ndị a na-achọ pastọ god fearing then ha banye marriage ahụ ụkwụ anọ ha outside ị ga-ahụ somebody nọ late 50s late 50s ka m na-agwa gị ọ wụkwa ụmụazị o ndị na-eme ihe a wụ akataka nwaanyị abịa n'ọrụ a sị e nyere one hour break nwaanyị emisie ọ nọkwa gị n'ihu na ihu nga anọda hta mel hta mitikwa ewu ha agaa somewhere ga-anọrọ madam kee ihe ị na-eme with di onye ọzọ ọ gịnị hmm. at your age ha na-agwa gị emechakwa night duty ahụ the next Sunday ha gbaa uniform ya na di ya ha gaa chọọchị unu ga-adị very careful unu feel na these men enwechara unu mma lee m agwa gị that your wife is at at that age doesn't mean that o nweghị nwoke na-achọ ịra ya o nwe nwoke na-achọ ibu nwunye gị ọ makwa na ọ nọ na di o kpọkwa ụmụ ọ na-achọ ịra ya don't let any woman down o na ọ maghị mma for you o nwee nwoke ọzọ ọ mara mma n'anya they will fuck your wife ọ sịkwa ya nọ 60 so elechikwala akpa ha nọ 60 ị dịghị emetụzi ya aka anya ga na outside somebody ga na-enyere gị ya ọkụ ị maghị na ọ na ya na-agagharị njikwa na ọma elu oke Kele, e- e- e- e nwere ndị si na-eche na enwere CCTV camera everywhere. ka ọwashi ọ wụ na ward cc camera nọ na passage for ebe m na-arụ ọ nọ na passage ọ nọ na ward ọ nọ na em toilet ọ nọ na car park wụ ga e- bụ ndị nwe car park ndị a na-eread meter n'abalị ada akwụ ụgwọ so you can come in and go in you understand on the daytime a na-agbaga camera so that a maa ndị batara na nara ha ego parking and the rest of it n'abalị agbanyụ everything so yeah, you can come in and go in na car park anybody can go to car park unto say i want to spend my break outside any man any any man any man any nwoke ọbụla sị na ihe i kwuga ọ naghị eme mara na ọ hmm. na-eme ya mara na ya godi na ọ naghị eme ya mara na ọ nwere target ime ya ma ọ lụọ nwaanyị nwoke ọbụla eh? sị that na ma ọ na-ajụ gị sị ka ihe i ji mara nwoke pụta eme anọpụta ya sị how do you know mara na ọwụ onye ọjọọ ọ na-eme ya kwuwe kwuwe kwuwe onye ahụ sị m how do I know ada ezo ya ezo because nowadays they are no longer afraid of their husbands enwetala ha akwụkwọ at this stage i kwuo divorce ọ dịghị emetụzi ha n'ahụ you can go ahead somebody say go ahead and tell my husband if you self mgbe m na-akọ ya self somebody say even if you tell the husband the husband ike agwụla because this is not the first guy enwere a lot of Nigerian men ọ na-agbasara ụkwụ onye mgba gị onye ọcha Brazilian woman all the Nigerian men ma ndị doctors ọ na-ekesara ọ wụ keza ya ọ na-ekere ya ike agwụla the man ya na the man bi na-eraise the kid the man na-ehi na ka e caravan ha nwee caravan so the man na-ehi na caravan ya na onwe ya na-ehikwa with the kids na the house the man they are aware that she is obsessed with black men ike agwụla nwoke mmadụ